Nyuzi yomwe yatipeza chaposachedwa pompa Alfred Gangata ndi zonena kutinotu wasunthidwanso tu ku unduna uja oyang'anira ndekuti zachilengedwe a Peter Mutharika kumusunthako ndikukamvunganso ku unduna wina mpaka anthu kumadabwa zonena kuti chochitika ndi chani amene akungosunthidwa kusunthidwa kusunthidwa amponya ku unduna utino Mutilole tifotokoze mwachanguchangu kunena kuti no chikalata muchiona pa screen panupo chatuluka chaposachedwa pompa akuti press release official appointments Capital Hill Lilongwe His Excellency Prof. Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi, in exercise of the powers conferred upon him under Section 92, Subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, has made the following appointments, akuti kuchokatu ku Capital Hill ku Lilongwe kumeneko ndipo kupita ku mtundu wa Malawi ndi zonena kutino olemekezeka president a dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika iwowatu ndi zoti ndi mphamvu zomweno malamulo a dziko lino amawapatsa apangano zonena kutino asunthe ndithu anthu awa kupanga ma appointment awa kusankha anthu awa number 1 minister of industrialization business trade and tourism Mr Simon a Itaye kapena Simon Itaye kaya mwanjira ina ilonse Simon Itaye Ehe. Number 2 Minister of Youth, Sports and Culture Honorable Alfred Gangata MP. Uh, number 3 Minister of Natural Resources Honorable Patricia Whiskes MP. The appointments are with immediate effect. Uh, signature Justin Ada K. Saidi Chief Secretary pa 30 January 2026. Kukambatu kumanena kuti apapatu ndi zoti Anthu amene asankhidwawo pali ndunano yoyang'anira za industrialisation, ma industry komanso ndi zoti ma business ndi komanso zokopa alendo amenewotu asankhirapo Mr Simon Itaye ndetu kuchotsa aja a George Partridge aja amene aja anachotsedwa pamenepo ndikukasiyidwa kuti no ndi Reserve Bank Governor atachotsa pamenepo nde panalibe munthu Asankhirapo mkulu ameneyu Mr Simon Itaye. Kuchoka pamenepo ndekuti adzasankhano nduna yoyang'anira za achinyamata komanso ndekuti masewero a mpira ndi zamasewero komanso ndekuti ndi za chikhalidwe amenewo ndi a Alfred Gangata omweno ndi a MP ndekuti kudzabwerano nduna yoyang'anira za chilengedwe ayikapono a Patricia Wiskes MP. Funso kumanena kuti chachitika ndi chani apa? Chachilendo choyamba ndichonena kuti Mr Simon Itaye amenewawa ndizoti ayikidwapo kumene ndithu ku unduna umene woyang'anira za malonda komanso zokopa alendo ndiye kutino zabwino zonse anduna anyuwani koma ndiye kutino anthu awiri awa Gangata amuchotsa ku unduna woyang'anira zachilengedwe kuja Ngati munamuona anayamba kuthamanga za mitengo chaposachedwa pompa, amuchosa kumene kuja ndikukamusiyano koyang'anila achinyamata komaso ndekuti za masewero ndi za chikhalidwe kubwera ndekuti mbali inayi achosa amene amayang'anilano zimenezozo za masewerozo ee za achinyamatazo komaso za chikhalidwezo Patricia Wiskes anchosa kumeneko ndikumpitisa ndekuti ku unduna oyang'anila za chilengedwe angowapanga swap choncho okay nde nkhani imene tabwera nayo pano ndi yotani kodi ndi nkhani yakusunthasuntha kwa gangata mm? of course zabwino zonse kwa nonse pamene mupitanso maunduna ena timakambabe kunena kuti no mphamvu akupatsani zigwiritseni ntchito moyenerera kutumikira amalawi komano funso ndi limenelo lonena kuti no Gangata akuti akatere amsuntha ku nduna oyang'anira za m'dziko akuti State. Kudzatere nde kuti kudzampitirisa nde kuti chani ku nduna oyang'anira za chilengedwe. Kudzamchotsa kumene kuja kudzampitisa ku nduna oyang'anira chani za achinyamata ndi masewero komanso nde kuti za chikhalidwe. Funsobe kumakhala lonena kuti pamenepapa kodi nchifukwa chani akungovina? Miyezi 4 koma nde kuti wapita m'maunduna atatu. Chochitika ndi chani? Zili bwino bwino koma ndi gangatayu? Anthu akukamba zimenezo. Ena akuti yayi akulephera kuti alembe ma report olongosoka. Imasowa fans ambiri. I think adani ake nde akusangalala kuti no basi apeza njira yomuyipitsirapo chani hmm? I think yeah has to winabe tizifunsa mafunso kuti no akusuntha suntha within kaya ma week apa nde ndi week chabe I think kaya ndi week or something ma weeks kaya ma week ochepa amusunthanso kumpititsa ku undunawo zikukhala bwanji kodi pamenepa mm? tinakanena zoti mwina mwake mwina kapena sakuchita bwino maundunamo tiyambe pamenepo kuti sakuchita bwino ifeyo ine sindiziona choncho kuti sakuchita bwino ena kuti chotsatira apa pakena wangu omuchotsa pa undunapo tizinena kuti gangata sachita bwino I think tikayiwona choncho ndekuti tiziyang'anano performance ku unduna oyang'anira za mdziko kuja, ndi undunatu unali wachilendo umene ujawu, sitinayambe tawonako unduna kuti kodi imayenera izipanga zotani, mwaona, nde kunali koyamba iwo uja kuona kuti ai ndipanga bwanji, anthu tinaonako anathamangako anapita ku ma game a Silver Strikers, anapita ikumenya kaya ndi timu yanji kaya yakunja, anapita kukakhala nawo kumene kuja kukhala ngatibe kwina mwina mwa mwina mwake mwina mwake akhala ngatibe Akufuna aziyang'anapo mdziko muno muchitika zotani kubwera team yakunja izasewera ndi team yakuno iyi tikakhale nawo tikaipatse moto tinaonako i think ndinaonako action imene ijayi which was good from there nde tiziyang'anano tsopano nkhani zokhuzana ndi unduna oyang'anira zachilengedwe kumenekoko nde ndikadabwapo nde tikufuna tione chifukwa kuja nde simunaoneke kwambiritu abwana Gangata simunaoneke kwambiri kunduna yoyang'anira zachani zamdziko kunduna oyang'anira zachilengedwe mukupanga zotani Tinaonatu munthu uja atayamba kupanga mobilize mpakana ati mitengo oti idzalidwe. Aaa tifuna tidzale mitengo yochuluka. Tipange chani? Zimene zimafunikira ndi zimene zijazi. And tinaona kuja anayankhula Chihana ankayankhula zoti fetereza atimana chani chani. Kunalitu ku kunalitu uko zochitika za ndani? Zimene anakonza ndiye kuti gangata zodzala mitengo. Mwaona? Timaona kuti munthu uja anayambano tsopano kutakataka kumene kujako. Not only that si uyu anamenya alliance ndi Mayi Roza Mbilizi wautali pa ground kupita ku chani? kupita nde kuti ku ku chikwawa kujako kuti no akaone za company ija imatulutsa zinyansi zawo nkumakadutsa mmakomo kumakaononga mbewu kumakapangitsa anthu azidwala company manager anapitako chifukwa chani zez zimakhudzananso kuloti chilengedwe chikuonongeka anathamanga kupita kumene kujako kuyamba kuona zoti ah munthu uyu wayamba kupanga score not only that pezi kuti kwagwano zingozi zogwa mwazizizi kudera lake uyo wabwera thandiza chani chani kuti amayi amayi Gertrude Mutharika anapita ku dera lake lonso kukathandiza uyo anali komweko kuno kuti munthu uja kuti sopano wayamba nokutakataka sopano Gangata wayamba kuiona ground kuti oo likuyenda motere apa ndiye ndipange zotere zotere tikhoza kumanena kuti performance ndiye inayamba kutani kuoneka pamene pajapa anayamba munthu uja kupangano score kumatha kuchonga kuti apanga zotere ah tikuona kuti a Gangata alipo wapanganso zotere ah a Gangata uja alipo mwaona zinayamba nokutheka pamene paja Now all the sudden munthu uja akusinthidwaso kunchosa kumene kuja kumpitisa ku nduna yoyang'anira ndekuti za sports achinyamata komaso ndekuti chani komaso ndekuti no aah zachikhalidwe fuso ndi limodzi pano kumenekoko amuchosa kunena kuti no sama sanachite bwino? Mwina kuja ku nduna yoyang'anira za mdziko tingati kapena chifukwa sanachite bwino kapena? Nde anamuchosa nkukamuyika ku nduna yoyang'anira za chilengedwe kumenekoso kodi akumuchosa chifukwa chonoti sanachite bwino? Sanachite bwino iyeyu? Nduona ngati ukuko anachita bwino ma guy. If we have to be fair anayamba bwino kanthawi kochepa kwambiri. Ndi ma week chabetu amene wapanga zinthu zimene tikukambazitu. Awa achina Patricia Wiskes wa nde sitikudziwa zonena kuti no iwowa nde kodi akhala akupanga zotani sitinamveko. nde at least Gangatayitu tinabwerako kuzakamba nkhani zake zimene tikukamba zoti anayamba kutakataka mwaiona now we can sit down sitingakhale pansi nkumanena kuti munthu sagwira ntchito i think anagwira ntchito chingakhale kuti chikuchitika ndi chani kapena mwina mwake akumusuntha cholinga chonena kuti apeze experience maunduna osiyanasiyana kapena mm? kuti apita kayang'ane ku chilengedwe o kuti zimakhala motero Oh nde atakwanisa kukagwirako ntchitoso ndi Ro ndi Roza Mbilizi so kumeneko ndipite ndikati kayang'anire kwa zamasewera oh chiti ije nduna yoyang'anira za m'dziko Minister of State ndekuti anali mu ofesi ya president ah kodi nde kuti mu ofesi ya president ndimakhala choncho kodi kodi zinthu zimakhala oh kodi mmakuwa nde kumabwera zimafailo zotere fati iye uja ati amagwira ntchito ndi Peter Mutharika kapena Mutharika apo iye apo mmene amagwira tozera choncho kapena building imodzi yonena kuti amatha kungotuluka choncho nkukagogoda bwana eh, kodi zakuti zakuti bwana ndekuti everyday tu Suziona kuti amakaphuzirako ziwiri zitatunso kumene kujako. Tingakambe choncho kapena? Ndiye kuti nkudzamuchotsa kumene kuja kuti okay waphuzirano sopano mene zimakhalira mkati munomu mwa a president kuti kodi mu office ya president timapanga handle zinthu bwanji zimabwera motani zinthu ngati zimenezo zima office zima files timazipanga chani china chilichonse ziganizo timapanga motani then from there ndikuti amutulusa nkumpititsa tapitanonso pano pa ground ukaonenso kuti ku ground kodi zimakhala motani kuti kumaundunamo zimakhalamo motani tikamati field ya field, field work ya pa un- un- unduna zimakhala motani ndi upite ndi analinu kuthamanga ndi achina Lozambisi thamanga kukadzala mitengo tere kugwira ntchito ndi achina Chihana aja Gangata alumikizana nawo oh kodi zimakhala motere anthu ali makhalidwe motere oh ndikuyenera kukhala motere tinaziyankhula motere ndekuti akupeza experience inake kapena mwina mwake tingamazione motero ayi mwanjira ina iliyonse izizi ndi maganizo amene tingathe kumangopereka kapena inu mukuiona bwanji ena akuti mwina mwake sakuchita bwino ndi afuna amuchoseko kundunako poti ndi kuti chatsala nditototisera takusintha kwakanika takusintha kwapita kwakanika nde tingokuchotsapo i think performance imene ndikunenera ineyo ndinaona kuti wa- kunduna yoyang'anira zachilengedwe anayamba kuchita bwino kapena mwina zilipo zilipo tizimvatu limodzi ndi zifukwa zabwino zimene akuzidziwa ndekuti ndi Peter Mutharika amene wapanga order kuti no munthuyu asunthidwe kumeneko apite kwa achinyamata and kwa achinyamataku I think akachita bwino pajatu za nse- ma- masewera a mpiratu ndi amatsata bwinonso kwambiri iye mpaka nali ndi timu yake ya Masters Security sizonena kuti nawo kumene kuja akakhala mwina akuchitakonso bwino tiye tizingoyang'ana maso athu ali kumeneko mwamwe kuti tizinena kuti no samala Gangata eh samala kenako aku- akuchosa pa udindo Ife tifuna tizinena zoona kuti no zabwino zonse a Gangata pitani kumenekonso mukachite bwino ee zimafunika kumakhala initiative kwambiri mukafika mmaunduna kumayang'ana kunena kuti kodi no pamalo panopa ndi chani chomwe chikuperewerapo kodi ndingabweretsepo chotani choti ine nkadzachokapo anthu adzakumbukire kuti akuti akuti anabweretsa chakuti chakuticho icho anachita icho icho kudzachitanso icho pangani choncho kumeneko zabwino zonse nduna zonse akuti.